ajụjụ mbụ anyị nwere na akwụkwọ anyị ebe a wụ gịnị wụ bank n'asụsụ Igbo
hmm, bank bank bụ ọba ego hmm? ọba nchekwa ego
bank awụghị ọba ego aka m enye gị ma na ọ bụ na irite mana iritero nya bụ na ego nwa ka dịkwa m n'akpa bank n'asụsụ Igbo wụ ụlọ akụ ọba ego wụ nke bekee kpọ account number enwere ndị iche dị na bank na account number account number wụ akara ọba ego makwa na ịkpọ ya ọba ego bank na onwe ya wụ ụlọ akụ maka mgbe ụfọdụ ọtụtụ ndị ga-abịa na-akpọ bank ịbịa na bank ọ bụghị naanị ego ka a na-echekwa ihe ọ bụla bụ akụ a na-echekwa ya na bank ya mere Igbo ba ji kpọọ ya ụlọ akụ na ọ bụghị naanị ụlọ ego ọ bụghị naanị ego ka a na-echekwa ebe ahụ ajụjụ ọkwa ịmụta ya ugbu a ka ị gbapụ ọsọ ajụjụ nke abụọ wee bụrụ gịnị wụ university n'asụsụ Igbo
university abụkwanụ m nwa Igbo hmm.
onye ma ajụ gị ajụjụ Igbo
university bụ mahadum mahadum deeme ị nwere nke ọtọ anyị ga-enyenụ gị puku abụọ jide
agbapụkwana ọsọ
puku abụọ a i ji ugbu a ọ ga-ama jide n'aka na ego gị jide n'aka ọ ga-amasị gị iji ya gbaa ọsọ ka ọ ka anyị na-aga n'ihu ama m agbakwanụ ọsọ n'asụsụ Igbo abụ m nwa Igbo ọ bụ ya ngwa ka anyị na-aga n'ihu asịsa gị atọgbugo m nwa Igbo ekwesịghị ịgba ọsọ n'asụsụ Igbo mhm. gịnị wụ mirror n'asụsụ Igbo
mirror nke eji afụ mmadụ mm, mirror okay, mirror mirror n'asụsụ Igbo kwesịrị ịbụ ihe ọ bụ bụ ugegbe ugegbe deeme enwetara ya enwetara ya ugegbe ekweghị m ọkwa ya ekweghị m mirror kwesịrị ịbụ enyo enyo hmm. ugegbe wụ glass hmm. o doro anya ugegbe wụ glass ọ amaghị m ka ọ ga-abụ anyị bịa na mkpọkwa mmiri na anyị mkpọkwa ntụnye gị nya bụ ego ugbu a ọgba m n'isi ugegbe uge ya mee nke a na-ekpu n'anya Igbo ba kpọ ya ugogbe anya eye glass
ee n'otu aka ahụ a ga-akpọkwa miro ugegbe kọwala anyị nna ị ma na ị sị eyeglass ugegbe anya ee n'igbo izugbe a na-akpọkwa miro ka e si akpọ ya n'asụsụ bekee a na-akpọ ya a na-akpọkwa ya ugegbe asụsụ Igbo maka na ugegbe bụnụ glaasị ọkwa ugegbe bụ glaasị mgbe ụfọdụ and the mirror
nwekwa glaasị so i je kpọọ ugegbe ma ugegbe ma kenke kpọrọ ya enyo enyo
ofu ihe ka ọ bụ
gịwa na-ekili anyị ugbu a ị ma na a sị na o nwe onye bụ ọkachamara gịwa na-ekili anyị ugbu a kedu ihe i nwe ikwu n'okwu a i jikwa amụ ihe mebụ m ga-enye gị otu puku ka ọ rapụ ịdị ka awọ nga ahụ jide mana ị jụọ mụ miro wụ enyo ka mụ onwe m si madobe na ka m si ghọta i nwekwa ike kụziere anyị na dịka i si ekili anyị ugbu a tụnyere okwu na ngalaba okwu ee kedu ihe miro bụ n'asụsụ Igbo kedu ndịiche dị na miro na enyo n'asụsụ Igbo ka anyị gbapụ ya ọsọ onye abụ na ọ ga-emezi anyị ga-apụtakwazi mgbe ọzọ bịa kọwazie ndịiche anyị ga-eme a na-azụ maka na a sị na iburu na-azụ ọbịa ọgụ a ga na-azụ ya mee nyopu dị na ya mana a bịa n'asụsụ Igbo hmm. o nwechasịrị ụfọdụ ihe na-enwe afa naabọ nke a doro m anya hmm. mana ọ bụkwa maka nke miro a hmm. miro bụ enyo ma achọghị m ikwubi ya ka ọ dị enwerọ m mgbagha na miro abụrọ enyo mana m na-asị gị n'asụsụ Igbo e nwere ofu ihe na-aza afa naabọ o kwesịrị ido gị anya na o nwe ofu ihe a na-akpọ o doro m anya na ọtụtụ ife na-aza bọọlụ na ọtụtụ ife mgbe ụfọdụ na-enwe um, otu afa mgbe ụfọdụ otu ihe na-enwekwanụ ọtụtụ aha ị ma nke miro a ugogbe glaasị ọ dị mma dịka i si ekwu tụnye okwu na ngalaba okwu gwa anyị ndịiche dị n'ụmụ ihe a kedu ka i si fụdobe ya kedu ka i si ghọtadobe ka anyị gbapụ ya ọsọ ajụjụ ọzọ i nwere ebe a wụ

o nwere ndị ya bụkwa politishan ọ bụrụ na ị bụrụ nwa igbo hmm. ọ bụrụ na ị ṅụrụ ara nne gị hmm. asị onye igbo ọfụma enwekwa ụdị ka ihe ma nwebe eh, na nghọta nke m politiks bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị iji ya ọ bụ ọdịnala na nghọta nke gị nọọ ihe ọ bụ ị kwadokwa akwado wee bịa eh. ọ dị mma